iyo salamalekun la famille a bɛ cogo di a ka ko kan donc n bɛ nin message n bɛ ka nin video kɛ bi k'a adresser gladiaw de la parce que olu ma ko in faamuya i m'a faamuya an b'a arapu kɔni an b'a dɔn min na kɔni gas ni iba ni tal b ninnu ka ko an b'a dɔn fadenya de la an t'a dɔn gɛrɛ la an t'a dɔn juguya la an t'a dɔn foyi la parce que ni mɔgɔ y'u ka arapɛriw foto publier dɔrɔn

aw bɛ nin kɛ nin iba ka plan de ye pour que dɔrɔn ka iba kɛ victime ye an ye nin faamuya ka mɔgɔ si tɛna iba one ba nɛni mɔgɔ si tɛna fɛn kɛ mais aw kan k'aw yɛrɛ dɔn k'a dɔn ka mɔgɔw mali la mara tɛ an permettre ka fa nɛni ba nɛni kɛ publiquement i m'a faamuya aw bɛ fɛ ka nin kɛ dɔrɔn mɔgɔw ka yala ka iba one fa n'a ba nɛni k'iba one dɔgɔya aw bɛ sɔrɔ ka taa yira ko mɔgɔ bɛ ka iba one ba ka banako kuma fɔ mɔgɔw ka ko kɛ adamaden n'i tɛ fɛ i ba ka nɛni kana mɔgɔw ba nɛni quoi aw jɔn bɛ sɔn k'aw jɔ ka du kɔnɔ tan ka fa nɛni ba nɛni aw tɛ sɔn k'a kɛ bon aw tɛ min dɔn aw bɛɛ b'aw ka du de représenter réseaux sociaux sanfɛ an bɛɛ bɛ k'an ka famille de représenter donc aw ma dege foyi la fa nɛni ba nɛni kɔ n bɛ exemple kelen d'aw ma gas ka fanw ni iba ka fanw n'an ma to ka ɲɔgɔn clash ninnu bɛ tunu de ye n'aw t'o dɔn ne b'o fɔ aw ye quoi e ma kɔrɔsi mɔgɔ ye u bɛ son bɔ u ka son bɛ diya mais n'u taara concert kɛ concert tɛ fa parce que fadenya t'u ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛɛ kɛra fugariden ye fadenya t'u ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ to musoya dɔnkilida la foyi tɛ fɔ dɔnkili la gulɔko kuma ni ɲɛ fa ni ye ɲamaminɛ sɔrɔ me da ye sitanɛ sisi diyan dɛ a boji dɛ a wuluwuluji donc olu bɛ dɔnkili bɔ mɔgɔw b'u ka dɔnkili lamɛn mais mɔgɔ tɛ taa u ka concert la parce que fadenya de tɛ hali n'a sɔrɔ fadenya tun tɛ barça ni real cɛ bi bi in na san ka sɔrɔ mɔgɔ t'u tɔgɔ fɔ parce que an b'a dɔn ko bi barça ni real olu man ɲi yɛrɛ bi an b'a dɔn ko bi u man ɲi mais fadenya min b'u ɲɔgɔn cɛ olu de ye meilleur équipe ye donc pour que iba one ni gaspi ka to sanfɛ fo fadenya de ka to an ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ dɔ fɔ an bɛ dɔ fɔ mais ni dɔ fɔra aw ka mɔgɔ ma dɔrɔn bɛ fa nɛni ba nɛni kɛ alors que an bɛɛ bɛ se ka fa nɛni ba nɛni kɛ ni anw taara iba one ba ka banako kuma fɔ sa n'a sɔrɔ minnu bɛ iba one fɛ yɛrɛ yɛrɛ a bɛ digi u la yɛrɛ bon aw bɛ ka to ka gaspi ba nɛni an t'aw ka arapɛri yɛrɛ tɔgɔ fɔ yɛrɛ an b'an ka arapɛri foto bila dɔrɔn bɛ taa fa nɛni ba nɛni kɛ donc arapu ma dabɔ nin kama an ka a dɔn a bɛ se ka kɛ e tɛ min dɔn ne tɛ min dɔn iba ni gas weekend fɛ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la u b'u ka dɔlɔ min u b'u ka dumuniw kɛ u b'u ka fɛnw kɛ u b'u ka u b'u ka lafiyala ko ninnu kɛ quoi i m'a faamuya mais e t'o dɔn ne t'o dɔn nin ye dɔrɔn u k'u balo de sɔrɔ dɔrɔn u ka to sanfɛ toujours il faut que fadenya ka kɛ an cɛ mais fa nɛni ba nɛni tɛ quoi i ma aw bɛ ka fa nɛni ba nɛni min kɛ dɛ bɛɛ de bɛ se ka nin kɛ mais ni anw taara iba one fa nɛni sa yɛrɛ a bɛ digi aw la aw bɛ sɔrɔ k'o ta k'a yira dɔrɔn k'u bɛ ka fantandenya yira cɛ la u bɛ ka famadenya yira cɛ la nin iba one ka plan de o de fɔra aw ye pour que iba one kɛ victime an ye nin faamuya mɔgɔ si tɛna iba one clash mɔgɔ si tɛna iba one fa nɛni an kɔni b'a bila la iba one yɛrɛ b'a dɔn ni kɛlɛ in bɔra ni faneni baneni bɔra ale tɛ lamɛn bamanan minnu dɔnkili da kanku musa dɛ a sukaro mani dɛ timi mani dɛ les duwawu les contrats les tournées international o dɔrɔn aw yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ aw tɛ iba one kɔ dɔnkilida ko kama aw b'a kɔ de ko a ba man kɛnɛ a b'a ba fɛ ko mɔgɔ bɛ ka fantandenya yira la aw b'a kɔ o dɔrɔn de la ni a ye cɛ a ka la paix kɛ mali rapɛri bɛɛ fɛ u ka dɔnkilida kɛ an ka dɔnkili duman duman da si kana si kilasi an ka dɔnkili duman duman da aw bɛna a dɔn sa ni iba one ye den suguya min ni iba one tɛ den suguya min ye aw bɛ ka taa i ko parce que iba one ba man kɛnɛ yɔrɔ k'aw bɛ taa iba one ba fo iba one mɔgɔ ba neni iba one nɔfɛ ni iba one ye cɛ iba one ka la paix kɛ a concurrent bɛɛ lajɛlen fɛ a ka bɔ ka video kɛ k'u ka la paix kɛ an ka lajɛ a bɛɛ ni ala cɛ n'a ma taa sosofagalan wari juru ta mɔgɔ fɛ sa a bɛ mun dɔnkili de da u ye n juguya dɛ ne de bɛ sugu la dɛ mɔgɔ tɛ se n na dɛ depuis a wolola kuma kelen donc rapu dabɔra de dɔrɔn an ka wari ɲinin a la an ka fadenya kɛ bɛɛ k'a ta sɔrɔ ni aw t'a fɛ iba one ka kilasi iba one ka dɔnkilida bila aw delila ka dɔnkilidala jɔni ka racine sali kilasi yan mɛ n'i donna rapu la i bɛ kilasi a bɛ bili k'u kɔrɔ ni n'i ba ma ɲi dɔrɔn ni dugawu tɛ min kɔ k'i sen bɔ a la k'a fɔ k'i tɛ kilasi o tɛ se ka kɛ yan dɛ aw bɛ mɔgɔ tɔw ka rapɛriw kilasi aw ka pajiw kan aw bɛ taa mɔntasiw kɛ mɔgɔw ka rapɛriw la mɛ ni mɔgɔ y'u yɛrɛ ka rapɛriw foto ta hali n'an ma iba one foto n'a ye an ka rapɛriw foto ta ka bila an ka paji sanfɛ a bɛna faneni baneni kɛ aw kan k'a dɔn ko depuis yen o tɛ cɛya ye o yɛrɛ b'a jira fana talantɔ ka pɛrɛn ka pɛrɛn b'a dogo kɛlɛ de kɔfɛ k'a dogo faneni baneni de kɔfɛ ka mɔgɔw kɛlɛ kɔ sinon diɲɛ bɛɛ b'a dɔn ni sidiki ni iba ka kɛlɛ banna bi e, gaspi ni iba ka kɛlɛ ka ban tal ni iba ka kɛlɛ ka ban iba ni bila a bɛ don sɔrɔdasiya la tellement a tɛ wari sɔrɔ rapu la quoi donc a y'aw yɛrɛ mara aw k'a dɔn ko an fɛn fɛn bɛ facebook kan an bɛɛ b'an yɛrɛ ka famille de représenter aw si tɛ sɔn k'aw jɔ aw baw ɲɛna ka ni bamusomanin kɛ aw tɛ sɔn faw ɲɛna ka bamusomanin kɛ mɛ aw bɛ ka wali ba dɔ de neni aw kan k'a dɔn depuis yen ko aw ma mara du kɔnɔ aw bɛ ka minnu ba neni olu ba ka fisa n'aw ba ye parce que olu denw ma aw baw neni aw bɛ k'an ka rapɛriw ba neni n'an ye iba one ba neni sa aw bɛ sɔrɔ ka na video kɛ dɛ u bɛ ka faamadenya yira iba one na dɛ a ba man kɛnɛ dɛ ne tun bɛ ka conseil de kɛ ka d'aw ma ni clash in yɛrɛ de ye tɛ dɛ iba ni gas de bɛ tunu mali rapu ra fɔ k'o dɔn de aw kana sɛgɛn don o don a ye dɔ fɔ gaspi ma don o don a ye dɔ fɔ anw bɛ an b'aw contrer quoi mɛ an kɔni tɛ bɔ k'aw fa neni an tɛ bɔ k'aw ka rapɛri ba neni an tɛ fu fɔ iba one ma mɛ a tɛ se dɔnkilida la an b'o de fɔ an ka kuma tɛ o de iba tɛ se dɔnkilida la dɛ iba bɛ nkalon de tigɛ n'a ma bezi fu créer bezi yɛrɛ nɔfɛ a y'i ban a yɛrɛ den na a kɛra bɛɛ ɲɛ na k'i ban a woloden na bezi nɔfɛ ka taa wari 50 millions ka tɔgɔ fu di cɛ ma 50 millions hali kɛmɛ fila t'a ta ye bezi nɔfɛ ni bezi tɛ iba tɛ se ka dɔnkili da aw yɛrɛ b'o dɔn anw b'o dɔn donc aw t'a fɔ aw gurupu kɔnɔ de k'aw ka na facebook sanfɛ ka faneni baneni kɛ pour que fadenya ka juguya voilà an tɛ iba one fa neni an t'a ba neni mais a tɛ se dɔnkilida la an b'o de fɔ dɔnkili yɛrɛ bɛɛ mana kɛ les duwawu les contrats les tournées k'i dada